Agus anois ar an líne tá beirt Ghaeilgeoirí ón suíomh gréasáin Meon Eile. Táim ag caint ar dtús le hEilís, le Eilís Nic Lochlainn. A Eilís, fáilte go dtí Near FM! Hi Darren, go raibh míle maith agat as labhairt liom inniu. Tá mé fíorbhuíoch. Ok, sin go breá. A Eilís, sula labhraíonn muid faoi Meon Eile sa lá atá inniu ann, an féidir leat cur síos a thabhairt d'éisteoirí Near FM, sé sin dóibh siúd nach bhfuil ar an eolas, faoi cad é Meon Eile agus an stair a bhaineann leis? Go cinnte, yeah. So, go bunúsach, em. Clúdaíonn muid you know réimse leathan d'ábhar ar ardán s'againn. So tá ardán digiteach againn so um tá suíomh ar líne againn meoneile.ie agus chomh maith le sin cuirimid míreanna agus ailt scríofa s'againn go léir ar na meáin shóisialta, ar Twitter, Instagram agus Facebook. So déanaimid iarracht cineál um lucht féachana agus you know um lucht féachana cineál um éagsúla a a fhorbairt you know i rith ama agus em go ginearálta you know bíonn em go mbíonn scéal em tá bímid ag clúdach ábhartha ó chúrsaí pobail, em cultúr agus ealaín, em eh míreanna ar ar chúrsaí reatha chomh maith leis sin agus em ábhartha maidir le cúrsaí oideachais em agus spóirt so bíonn réimse leathan de rudaí clúdaithe againn ach go bunúsach cuirimid an béim ar an phobal agus guth an phobail go díreach agus na daoine sin atá ag obair ón talamh so agus agus an béim sin chomh maith ar Chúige Uladh. an chuid is mó den am, ar aon nós. Ó am go chéile téimid ó dheas ach déanaimid iarracht an béim sin a chur ar chanúint Uladh agus ar na ceantair agus na daoine ansin i gcónaí. ag obair go díograiseach agus ag obair ar son na Gaeilge i gcónaí so ní bhíonn easpa easpa scéalta againn le clúdach. Ok, em agus tá sibh maoinithe an bhfuil ón gCiste Craoltóireachta Thuaisceart Éireann, an bhfuil?
Sin ceart, yes.
Ok. Agus cén bhliain ina bunaíodh sibh, an suíomh? So, bunaíodh muid i 2012, so, em, agus, you know, tá, tá fás agus forbairt ar dóigh tagtha, em, ó, ó shin agus ar bhealach is féidir le an fás agus an forbairt sin a, a fheiceáil ar, ar phobal na Gaeilge, em, in éineacht linn ar bhealach agus, An rud deas faoi faoi faoi shuíomh s'againn fosta ná is féidir leat cartlann s'againn uilig a fháil agus a aimsiú ónar ónar bhunaíodh muid so em tá tá fig- tá foireann chomh hiomlán díograiseach ag obair linn you know em agus ní foireann mór í ach an oiread, mé féin agus Jane Nic Uillim em. agus foireann díograiseach de iriseoirí chomh maith agus Tommy Ó Conghaile ag obair mar profléitheoir agus Seán Ó Baoill agus Máire Bhreathnach ag bainistiú rudaí dúinn chomh maith so tá tá um, tá tá rudaí ag dul go maith go fóill agus um, yeah. okay, an bhfuil sibh fós ag baint úsáid as YouTube?
Ní bhaineann muid úsáid as as Youtube nó go díreach ar ar na meáin shóisialta a bhíonn muid em le fa- le le aimsiú em díreach Meon Eile agus ansin suíomh idirlín Meon Eile ponc ie. So is féidir leat na hailt scríofa go léir a aimsiú ar an ar an suíomh chomh maith. So bíonn gach Luan. Agus déanann sibh eh, físeanna freisin, an ndéanann?
Yeah so em ó Luan go hAoine bíonn alt scríofa agus ansin eh ceathair míreanna so gach Luan bíonn alt scríofa againn ó iriseoir éagsúil éagsúla em faoi faoi ábhartha éagsúla chomh maith ach em ansin ón Mháirt go dtí an Aoine eh bíonn míreanna againn so é. Míreanna cineál trí ceathair bomaite a bhíonn i gceist ansin agus réimse leathan d'ábhartha clúdaithe ansin chomh maith.
Agus anois táim ag caint le Jane Nic Uillim ó Meon Eile. A Jane, an féidir leat a insint dom faoin ról atá agat le Meon Eile agus faoi chuid den obair atá déanta agat leis an suíomh ón am a thosaigh tú ag obair leis? Cinnte, cinnte. So, thosaigh mé féin ag obair le Meon Eile sa bhliain dhá fiche, fiche is a dó. Agus ó shin, tá mé ag obair le, mar fís-iriseoir. Thosaigh mé mar fís-iriseoir faoi oiliúint agus anois tá mé mar fís-iriseoir. Agus. Ó lá go lá bímse ag déanamh taighde ar scéaltaí áitiúla agus níos faide fosta, don chuid is mó i gCúige Uladh, agus ansin bímse ag taifead físeáin le ag réimse ócáidí Ghaeilge agus ag déanamh agallamh le saineolaithe in amantaí fosta faoi chúrsaí reatha agus ansin cuireann muid na físeáin le chéile muid féin agus scríobhann muid alt scríofa fosta le dhul leo so bíonn. réimse leathan de rólanna againn. Mar fís iriseoir le Meon Eile, déanann muid achan rud a bheag nó a mhór ó thús go deiridh. So tá sé iontach fiúntach mar phost mar thig linn obair s'againn a fheiceáil ó thús deiridh agus Bíonn an deis againn an ardán sin a thabhairt do dhaoine nach mbíonn ardán s'acu de ghnáth ar na suímh nuachtáin mhóra b'fhéidir in amanntaí, daoine ag obair ón talamh agus grúpaí pobail, daoine óga is rudaí mar sin. So bíonn muid gnoitheach achan lá ach is post iontach suimiúil agus fiúntach é, cinnte. Ok, oh, sin go breá. Ok, táimid ag, tac- ag taifead na, ha- na, na n-agallamh seo maidin Dé Céadaoine an s- séú lá de mhí na Samhna agus tá, tá 'fhios againn maidin inniu gur bhuaigh Donald Trump sa toghchán uachtaránachta i Meiriceá agus fo- forógra- eh, forógfar olltoghchán sa Phoblacht amárach ar an Déardaoin, ceapaim. Eh, an bhfuil sibh ag, ag clúdach na scéalt? scéalta seo faoi na toghcháin a Jane agus an féidir leat a insint dár lucht éisteachta beagán ní faoi cad atá le feiceáil ar Meon Eile faoi láthair?
Bhuel, in amantaí clúdaíonn muid insna físeáin s'againn na cúrsaí reatha cosúil leis sin, cosúil leis na holltoghcháin is rudaí mar sin ach, De ghnáth nó fosta, baineann muid úsáid as an fhoireann iontach scríbhneoirí agus iriseoirí faoi na cúrsaí níos casta sin in amantaí agus níos dáiríre mar bíonn an t-am s'acu na hábhair sin a chlúdach ar bhonn ar bhonn difriúla. So déarfainn go mbeidh cúpla alt scríofa le feiceáil agaibh ar Meon Eile faoi, faoi chúrsaí reatha cosúil leis an olltoghchán sna Stáit Aontaithe agus, agus a leithéid de sin.
OK. An bhfuil aon scéalta faoi leith clúdaithe agaibh ón am inar bunaíodh Meon Eile a bhfuil sibh bródúil ach go háirithe astu?
Gabh mo leithscéal. Like, an bhfuil aon scéalta, scéaltaí faoi leith clúdaithe agaibh ar Meon Eile thar na blianta a bhfuil sibh bródúil astu ach go háirithe, like, aon scoops, you know? Cinnte, cinnte. Bhuel, eh.
Bíonn, mar a luaigh muid, bíonn réimse leathan de scéaltaí againn ar Meon Eile agus tá muid iontach bródúil go bhfaigheann muid an deis guth daoine ón bpobal áitiúil a thabhairt ach ar na mallaibh, bhí sraith bheochana againn le páistí bunscoile darb ainm Dochreidte, bhí sin in éineacht le. ceantar, Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin, agus bhí sraith fosta againn le ceoltóirí áitiúla fosta so bhí sin iontach suimiúil mar bhí an deis againn rud níos, níos deise nó amaidí a léiriú agus déanann muid iarracht scéaltaí níos troime agus níos éadroime a chur ar fáil do lucht féachana s'againn agus bhí an seans againn, tá muid iontach bródúil i gcónaí nuair a fhaigheann muid an deis bheith ag obair le gníomhaithe teanga fosta. Chlúdaigh muid. agóid sa mhórstáisiún taistil i mBéal Feirste maidir le comharthaíocht dhátheangach agus bíonn muid ag plé leis na cúrsaí sin go minic agus tá muid fosta iontach bródúil nuair a fhaigheann muid an deis labhairt le polaiteoirí móra. Ar na mallaibh tá Michelle O'Neill agus Paul Givan curtha faoi agallamh againn agus. Tá muid iontach sásta go bhfuil an caidriú sin againn leis an phobal, go bhfuil an meas agus an muinín tógtha againn leis an phobal, go bhfuil muid in ann teacht chuig ócáid chun na rudaí seo a chlúdach.
Ok. Ok, bhí sé deas ag caint libh ar raidió maidin inniu. Eh, sular imíonn sibh, eh, ar mhaith leat a insint dár lucht éisteachta, em, an bhfuil aon phlean nua agaibh don suíomh, eh, san athbhliain?
Cinnte, bhuel, eh, yes, go, go raibh maith agat as labhairt linn fosta, bhí sé galánta ar fad. Em, an t-aon rud ná, eh, thig libh, eh, muid a aimsiú ar Meon Eile ponc ie agus má bhíonn aon scéaltaí ag lucht féachana s'againn díreach gabh i dteagmháil s'againn tá sonraí teagmhála againn ar suíomh s'againn Meon Eile ponc ie agus tá muid ar Facebook, Instagram agus Twitter at Meon Eile agus. Tá muid i gcónaí ag obair agus ag forbairt suíomh s'againn agus ag tógáil ar scileanna s'againn agus ag tógáil ar aschur s'againn fosta le scéaltaí eile agus guthanna difriúla agus guthanna tábhachtacha a léiriú don phobal, don lucht féachana s'againn.